ag Doire ar Dhún na nGall lena n-áit sa gcluiche ceannais sa Chorn Richie McElligott a dheimhniú. Fad is a chloígh Ros Comáin Tír Eoghain sa chluiche leathcheannais eile, cé acu den dá fhoireann cumasach seo a thabharfadh leo an Craobh Iomána Fé 20B, Conall Ó Máirtín i mbun na tráchtaireachta. Sliotar á thabhairt isteach i lár báire, i dtreo Glover, an bheirt acu, PJ agus Felix, ins an líne lán tosaigh. Brú curtha isteach ar Melaugh ag Biggs agus sin faighte arís aige ag scaoileadh leis an gceann sin agus uillinn fíorghéar agus cad é mar scór ag Ruairí Biggs. Uillinn iontach ghéar ins an choirnéal agus buailte isteach aige agus Doire dhá cheann chun tosaigh. Monaghan arís eile. Dul go dtí an taobh seo arís eile. Tá sin bainte go maith istigh ansin ag Finneran. Scaoilte ag Oisín Finneran den chéad uair agus buailte. Tagann sé isteach galanta fána choinne agus scór iontach faighte ag Oisín Finneran. Díreach ón poc amach ansin. Dhá cheann bainte acu ar an taobh sin den pháirc. Agus arís eile tagann sin amach leis an iarracht seo. Mooney, ansin tomhaiste go maith aige. Tá sin galanta ag Daniel Mooney ón taobhlíne. Agus muid. Mar a bheadh seacht bhomaite ins an céad leath anseo tá siad ag iarraidh Biggs a aimsiú. Biggs, tá contúirt anseo. Biggs ag dul isteach. Deis b'fhéidir fá choinne cúil ag Biggs. Tugann sé é do Glover agus críochnaithe ag Felix Glover isteach ag an eanga. An obair déanta ag Biggs. Pas cliste tugtha isteach. An-ghiota scil ansin. ag iarraidh seilbh a choinneáil agus arís eile, Melaugh ag teacht fríd go láidir, seilbh aige, ag iarraidh cinntiú nach bhfuil húcáil déanta air, curtha isteach, an-scór ansin ag Conor Melaugh. Láidir ag teacht amach as, Phelim Óg gabh mo leithscéal, Diamond is láidre, buailte isteach go Ruairí Biggs, Biggs, á, pas galanta isteach go Felix Glover, Felix ag tiontú, buailte go hard aige, buailte isteach agus aniar sin thar an trasnán ó Felix Glover, an-scór. Déanamh staidéar ar na cúil agus cosantóirí ag rith ag gabháil fána choinne agus sábháilte á den darna huair, sábháilte den tríú huair isteach san eanga agus an cinneadh ceart ag Morris ag deireadh an lae agus an tacaíocht ag teacht isteach ó David Mannion chun sin a chríochnú isteach ag an eanga. An chéad deis do Glenn. Buailte go Glenn, buailte isteach ag titim isteach air, ceapadh iontach istigh ansin ins an líne lán chúl, déanta go fíor mhaith ag Declan Kelly teacht amach leis. Kevin Barry Mullan, Dolan, Doran mar chúlúdar aige, Mullan arís ruathar iontach déanta ag an tosaí go fóill leis an sliotar, tugtha isteach ag a coinneal. Joshua Biggs, Biggs thar a ghualainn. Sin caite agus buaite thar an trasnán ag Rory Biggs. An chéad scór faighte aige ins an darna leath agus cad é mar scór agus an tráth sin na geansaithe Ros Comáin. Scór de dhíth ar Ros Comáin. Buailte isteach ag Callaghan sa líne lán tosaigh. Ádh déanta go maith ag Mannion. Mannion ón choirneál. Buailte ag Mannion. Buailte isteach agus cruinn thar an trasnán ag David Mannion don darna cluiche agus le cúig bhomaite le dul. Scór cinniúnach de dhíth ar an dá fhoireann anseo. Cé a bheas ann? Doire nó Ros Comáin. Cosaint déanta ins an líne lánchúil ansin ach faighte ar ais ag Biggs agus an corp in úsaid go héifeachtach aige agus sin buailte isteach agus, bhuel, na maoir ag rá go bhfuil sé buailte go cruinn ag Ruairí Biggs. Agus corn Richie McElligott anseo ins an seastán.